na ọ na-abụkwa na akụ ruo ụnọ o kwuo ebe o si anaghị etilisi ihe ndị be anyị n'obodo dị iche iche na-achụ anyị ka oke gbapụtara na street maka na anyị enweghị ebe anyị akpọ be anyị alụsiri ike maka na ndị Israel ka a na-achụgharị etu a before until na ha enwe state of Israel udelefa ịkpazi onye Israel aka ịkpa na ịkpara Israel niile aka dụgodu ndị Igbo ọdụ na this aspect this side um, ị gwakwa anyị experience gị because afụrụ m ife ndị ị rụgasịrị ebe a niile o gosiri ọ bụghị taa i ji n'oge wee mara na akụ ruo ụnọ o kwuo ebe o si daalụ nna anyị daalụ nne ana m ekenekwanụ gị na o nwere ọyị ya gị mete ma ịfụ onye na-aga towards your dream bidozie ịchọbazi aka ịgwaba ya na gị na ịma onye ịma na i nwetago ezigbo okwu na enwetago m ezigbo okwu n'ebe ị nọ Em, ije gị a ya-amịtalụ gị mkpụrụ ise ị ya-eri uru ya ụmụ gị erie uru ya ise Hmm? akụ ruo ụnọ o nwere ụmụ okwu dị anyị wee pụta ụwa ọ wụrụ ibiribi mụ na gị na-asụ igbo pụtara ụwa na-anụ akụ ruo ụnọ ọjị ruo ụnọ okwu ndị a ndị gboo kwuru anyị chọrọ ịka fa mara ife kedu ife i invent goro ebe ị ka ndị gboo mara ife achọrọ m gwa m ofu ife i invent goro ụmụga afịfịa dị n'ọfịa anyị chọpụtara ife ọ na-alụ ka esibi ya sị na gị chọpụtara ya ị pụta ụwa fụ onugbu ọ mmadụ megide trace onugbu ma na a ga-arụ ya arụ rụchapụ inu mee ya sụọ ụlị mee sie ofe onugbu mụ na gị na-alacha iru aka na azụ aka rue kedu nke i invent goro gwa m gị na amamife na-eme achọ m ka ngịnwa na-enene m na gwa m nke i invent goro mkpọrọgwụ niile ndị gboo akụ ilu ma ife mkpụrụ osisi niile dịgasị iche iche ndị be anyị nyopụtara ose ọjị ma anyị nwa nọrụ nnọọ na-epoliticize ya na-akatọ ife na amarọ isi na ọdụ ya ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọkwa sị ị tụrụ ji sịrị ụmụ ya na ị tụrụ ji ị tụrụ mkpọrọgwụ ọ ya-abụ onye nwe ji gwuru ji ka anyị kasị na mkpọrọgwụ na emelite akụ ruo ụlọ n'ebe ozi anyị nwachukwu ma gụọ egwu sị onye jebiri ije ya ruo ụlọ maka alele a na-enweghị mbụ omego anyị mbụ omego anyị mbụ anụcha agha anakọrọ anyị ife niile anyị nwere ma ụlọ o mere ndị Izrel ebunere azụ ọbịa ọgụ fa wee retrieve nachighaa o nwere mba na-ama Izrel aka kịta achọkwana afa anyị anachighaa dozie be anyị o nwere ife mere ana igbo onye sị gị na o nwere ife mere ana igbo onye na-akọgheri akọgheri is game of number ebe aka population ka business na-aka anyị nachighata azụ kịta anakọta ebe anyị fụ kịta ife niile ifu edo e nwee mgbe a ga gbakọta egwu gbakọta egwu asị aba enwe ndị nọ n'iru anọ n'azụ ndị nọ n'azụ anọ n'iru anyị achigharịa nata na-ama na-asị ka anataga ebe ebido anataga security adịgo ọ social media na-aghọgbu anyị nwee mgbe a ga-anọkata akpọ asị na nke a mee na nke a mee na na a na-apụta ilo na Monday m sị ya na phone ebe nwee video call ka ị fụ ebe m nọ ime asịrọ gị nata n'ike ma mụ nata n'ike gịnị mee m and ndị ọzọkwa anyị riri nne ma na-emebe ọfụma gwakenela anyị ihe ndị ị na-eme kemgbe ị batara
enwere ebe a na-akpọ S-Fit ebe a na-eme exercise gym S-Fit gym and aerobic center echeta ka m esi wee rụọ ya na mba m buru nata ebe a na-asị na ọ ma aga gịnị na-eme ọ na-aga ọ na-aga ọfụma chọọ ka m gosi gị eh, eh, group page anyị eh, eh, chat forum anyị anyị is- we are almost a thousand gwa m onye gym nke ị nwere na- na Lagos ma nke ị nwere na ebe a gwa m onye mmadụ nọ nọ n'ime ọ na-aga ọfụma ụtụtụ efifie abalị enwere event center anyị nwere bar ọba ya aga mgbede abalị anyị achịkọ ọfụ nwee restaurant nwee pizza section nwee smoothie section nwee tea organic tea nwee ebe a na-apịta n'isi na mgbede e si na ọ na-aga echi nke a mụta nke a nwanne echi nke a mụta nke a ife anyị ji bido ọ sọsọ gym na event center na bar ọ bụ na ọ na-aga nke a mụta esfit eh, eh, properties real estate ọ na-aga eh? so ụmụnne m a sịkwa onye na-agba egwu uche o so na connect ị na-eme ị na-ene anya n'azụ maka alịrị ọ ma-adị mma eh, osisi ịlụ nwata maara ife nlụ naabọ n'anya na ofu ọfịa eh? biko ebe ọ bụla ị nọ ị nọlụ i debe 5 naira ebe i wenata 5 naira n'ụnọ hmm? maka echi ọ ya aga ife ọ sọ mee ka ị na-ene anya n'azụ ekenekwa m unu ndị be anyị daalụ rinne odogwu Igbo ife unu ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu